Iweyo ndiwe mfiti?
Eh, Unayamba liti za ufitizi? ndinayamba ndili mwana, anandipitiriza ndikunono ndili mwana. Ndifuna uyankhule modekha. Wati bwanji? Anandipitiriza ndikunono ndili mwana. Uli mwana panopa unakula? Kulikonse komwe mukuonera kanema wa mibawa, dzina langa ndi Abel Zulanga. Kukulandirani mpulogalamu ya Kangaude Kangaude ndi program yomwe timakhala tikukusokola nkhani zosiyana siyana, nkhani zomwe inu mukadzimva nkutheka mwaphunzirapo komanso kudziwa chabe komanso ngati mwina pakufunikira kuti muthandize mayenera kuti mulowererepo. Program ya lero ndi tikupitiriza program yomwe tinapanga sabata yatha, in other words ndi part 2. ya program yomwe tinapanga sabata yatha kwa amene tinaonera ndikukhulupirira kuti sikhala yachilendo kwenikweni ya yokhuza amayi amene mwana wawo iwowa mwana wawo adamwalira koma atayendayenda kupanga ziwiri zitatu mwanayo anabwera ndiye pachitika zambiri tifuna tipitirize kuti kodi kutsogoloku Zinayenda bwanji? Ndiku- Ndikulandireni tu ah, mpulogalamu ya Kangaude kachiwiri.
zikomo kwambiri Kodi timati paja dzina timati Mary eh, Tereza John amini Teresa John. eh Teresa John la bambo ndi Baluwa.
eh Kodi sabata yatha paja tinalekezera pati?
tinalekezera pakuti akulu anga tawaitanitsa Mm.
Munayitanisa nyumba kuti tikhale pansi tikambirane Eh. ana pano dzala zaloza inu Eh, kuti ndinu mfiti Eh. ndi choncho eh. nde atabwera iwo aja atafufuza ankakana nde mwana amene adaululayo adakaitanidwa pamodzi ndi mayi ake kuti adzaike umboni ndiye uti amene chisomo chisomo eh, chisomo nacheza naye chisomo eh. chabwino so chisomo anabwera chisomo uja adakatengedwa nkubwera nkumamfunsa kuti Chisomo kodi nkhani imene imafunsidwa ija umaulula zija kodi akazi akunong'ona ake ndi ati? Nde ada adayankhula mwana uja kuti ndi awa. Nde akulu anga aja anayankha kuti ndi ineyo kapena mwangotenga nkhope yanga mwaviika nkhope ina? Nde mwana uja anati ayi ndinu nomwe omwe timakhala tikuyenda nanu kokatamba. Mesa ndinu amene munandituma kuti ndikaphe ndiphe mwana wa Fulaidoni? Ndiye pomwe paja akulu anga aja ananyamuka nyumba muja akulira khanga kuti nkhani ija iwo aja sanaivomereze. Ndiye patatero iwo aja atanyamuka. Iwowo atali ndi amuna awo, amuna awo kunali? Kunalibe.
Oho.
Ndiye atanyamuka kupita kwa amuna awo adakawauza. Kuja ndabwerako. Koma nkhani amandiitanira yonena kuti atenja ufiti kuti ineyo ndidapha Lolesi ali m'nyumba. mwathumu. Ndiye moti iwo aja nkhani ija mwina mwake angokhala pansi kuti atifunse kachiwiri ka number 2, iwo aja amuna aja adauza kuti pitani ku polisi. Adapita ku polisi ya Nsaludzu, Bakamariketi. Ndiye atapita kumene kuja adatenga chikalata. Chikalata chija atakatenga chidafika m'manja mwa afumu athu. Afumu aja chikalata chija atachilandira adapatsira afumu anzawo kuti mawa mupite ku, ku, ku polisi kwa Nsaludzu. Tonse amene tinali m'nyumbamo, ana abere limodzi, ti- tidapita kumene kuja. mwasumiridwatu pamenepa Eh. mwasumiridwa kuti mukuwapanga accuse akulu anu kuti ndi mfiti Ehe, nde kenaka pameneno tidanyamula tonse ulendo kwa nsiya ludzu tapita kwa nsiya ludzu adatilowetsa mchitokosi kuti odandaula dandaulani ndati ayi ine ndabwera kuno abale angawa ati andigwira ufiti ndapha mwana wawo zinakhala bwanji Pomwe iwo aja ankandifotokoza, ndiye apolisi aja anayankha nawo kuti, Nthawi imene amaulula mwanayo, panali pabwalo panali pati? Ndiye adayankha kuti, Mwanayo amaulula pabwalo pali anthu ambirimbiri, ndipo sikuti kuti panali anthu okhaokha, koma mafumu anali pati? Anali pompo. Ndiye adati.
Mafumu amene analandira kalatayi ya kupolisi analipo pamene amaulula? Nthawi imeneyo analipo.
Ndiye pamene paja, ndiye apolisi aja anayankha nawo kuti, Iyi nkhaniyi tifunseni amake mwana. Mboni mwina kuti mwana ameneyo adaululayo mukhoza kukamtenga? Ndidati ee, olo mafumu amene ankaulula mwanayo ali pompo ndikhoza kukatani kodi? kukatenga. Mpamene adandipatsa chikalata china cha namba 2 kuchosa konkuja kwa nsa kwa nsaludzu kuja kuti mafumuwo mwanayo akatani? akabwere. Pitani kunyumba kusakhale chipolowe, mukakhale mwabata, inuyo mukali mkupemphera kwanu. Ayi chabwino. Ineyo kuchoka tsiku limenelolo kunyumba kwa akulu wanga sindinapiteko. kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano. Ku polisi mwakambirana? Anangoku ngati pa mtundu munangokambirana Ehe. kuti mugwirizane? Ana. Mm.
Tidakambirana ngati ana kuno kuti awa ndomwe apanga zipolowe yoti anthu ali pakwadzitha ndi a- akuti- akuti- akuti- akuti- akutha anthu ndi ndani ndi awa. Ndiye powafufuza aja adatikanira. Atati- atati- Atatikanira Iwo pamene ankatuluka nkuti akadwetse aka- aka- aka- akatenga chani chisamani cha ku polisi pomwe tapita ku polisi kuja atifufuza paja mwana ujanso adabweretsa apolisi aja nkudzaululanso zomwe a- ankaulula kunyumba zija adodziwa chimodzimodzi so zimenezi zinachitika lawrence asanabwereyi lawrence asanabwere komano mwana adaulula kuti ndithu lawrence yo ali ndi ndani ali ndi akulu wangawo So mwina popeza tinakamba kale sabata yatha wabwera Lawrence munkati munkati ng'ombe yasowa ndikufuna pamenepa tsopano ah, kuti ayambe kuti akubwera ndi komwe tachoka ku polisiko tilumikize Lawrence asanabwere ndidangomva kuti kwaku- kwa anthu kwakunong'ono kwatuluka anthu anyamata awiri Ana awo tsiku limenelolo linali lachitatu kwatuluka anyamata awiri koma anyamatawo sakulankhula amati akakumana ndi anthu amangozolika kuyang'ana kumbali. Sopano
mu, a, munthu anthu atuluka kuoneka ndi anthu aziti kwa, kwa kuti kwatuluka anyamata awiri amati kwatuluka ngati ali ndi umboniyo ndi ndani? Pana tsiku limenelolo linali lachitatu anthuwo analipo amayi ndi abambo ankapita ku Banda kumsika nde anyamata adapeza mphambano kunyumba kwawo kofoti pakatipa pali msewu nde pali msewu pena kuti odutsa ngolo iwawo kunyumba kwawo kunali ngo- kuli ngolo nde anawo anyamata adadutsa adafera pamphambano kwawo banya akuti anyamatawo nkuti kuti nkhope izo zimene analili osikati asintha ayi koma nkuti tsiku limenelolo iwowo anawo khomowo nkuti kulibe atapita kumsika ku Banda ndi anthu aja ataona Anthu aja anka- an- ankawuza anthu koma anthunu ife koma ndimona waka- wakaza abaluwa mwana wakaza abaluwa ndi akuti ali kuti ati pa Kunong'ona apo ee ee chabwino nde anthu aja zinthu zija zinakhala ndi uziva pafupi mwina mwake 3 days nde linali pomwe likapa kuti ati ng'ombe ya Kunong'ona yasowa iyi ng'ombe ya Kunong'ona ati yasowa ng'ombe yake iti ati ng'ombe ya Kunong'ona yasowa mpana ati iwowo a Kunong'ona ankakafuna ndithu ma- ma- mako- makola mwa anthu makafufuza ndi ndidzamva no mnyamata wina wakwathu konkuno ameneyo dzina lake timangoti Dala koma mnyamatayo ngoko apatero aona kuti anafusa kuna kuti bwanji ng'ombe yanga nde ali ng'ombe yake inu mukamba ng'ombe yake iti mesa ngoti ng'ombe yanu ng'ombe zanu zonse zili mkhola? Watengawo mbusa ndani kuti ayi ndili ndifuna ng'ombe yanga ng'ombe zanga iweyo zaso, zasokonekera chifukwa ndani cha iweyo ndani wampaja Dala uja adamenya pama Dala kutenga pama kumenya ndani a Kunong'ona aja nde tsiku limenelolo adamenyalo ndi tsiku lomwe nyamata anyama, anyamatawo awiri onse aja awonso ana ada- ada- adachoka m'nyumba mwa Kunong'ona aja adayamba kuyenda adafika mpaka golosale a kwa a- a- a- achina a- azikhanga a- azikhanga iyeyo timati a 40 atalifika pa grocery bwanji mandasi ndiye mwana uja anauza mandasi alipo koma ndi 500 kwacha ndiye mwana uja adali- adangoyima pamene aja kumangoyima kena ali a- Wanu uyi? wangayi uno koma azikhanga aja mwana osamzindikira ayi ndiye mwana uja alichoka pamene aja adakha umwala phe mumsewu phe kenaka iwo aja alinye mumatani mwana uja kumanyamuka alinyamukanso kukafika mpana ku Mchoteka koma nga ineyo koma nkhope yakeyo isali muti isali momo ayi mwana uja alipempha madzi mpaka mwana adamtani adampatsa mwana alikha pa mtengo adakha phe Samumudziwa anthu. samudziwa wina wina aliyense ayi nde atanyima mipacha mpamene adatengano msewu uno opitano kumatchawango kumatchawango ako mkhati kuti akalowano m'mudzi mwake mwathu momuno mwali manjira filimu tsopano msokhoka Ndiye pamene iye uja adadzafika nawo pa ntchi- pa- kwa- paguga wake pachigayo akuti adziguwira kuchigayo kuja ekha ati adatembenuka kupita nawo msewu upita kuti kunyumba ndiye atafika nawo mphambano yoona kuti apita kunyumba kwanga mwana uja anthu amene amuonawo nkutinso ali wamtali ndithu bwinobwino koma nkhopeyi isakuoneka kuti ndi ndani koma iye ankati ata- akaona wanthu ati ankayimika manja akaona wanthu kumayimikira manja ndi anthu akati kodi munthu uyu ngwamisala bwanji Ndeno atafika mpaka na kunyumba kwanga, mwana uja adadzakhala kuti amuchotsano chithunzi chija chini chake ampatsano msinkhu ngati kamwana chomweso atani wakula. Dzungu lake lili mmanja. Madzungulo oti adachoka nao ku Viwi mpana wafika ku Nchoteka kumka nao Matchawango mpana kudzafika kunyumba kwanga. Dzungulo sikuti linali bwino bwino koma linali ngati chofa maki. Nde mwana uja kunyumba kuja adadzafika koma ali ngati kamwana. Anabwera yekha? Anabwera yekha koma analibe nsapato yi. Inu, inu munamuona kuti munamuona bwanji? Ine. Kuzindikira kuti mwamuona kuti nthawi yoti mwamuona mwanayo ndi uyo wabwera. Komanso mukuti samaoneka ndi nkhope yoti munamzindikira. Munadziwa bwanji ndi mwana wanu? Ine mwanayo atabwera nkuti ndikuphika mandasi. Koma atabwera mwana uja adafika pa kona ya nyumba yanga. Dzungu lake lili m'manja atayika paphewa chonchi. Ndiye ankati akakhala kuti akufuna kuyang'ana munthu maso anga pa chonchi ngati ngati muchitira pusi wa munkhundu uje mumtengo uje komanso nkhope yake ikanaka ngati kakang'ono komanso asuke kaso kanaka kakang'ono nde atafika unyumba kuja mwana uja ankati akaona munthu abasa pang'ono nji maso atukulire asekelere azolike nkhope amthawi chonji kumazolika pansi inu munamuona pomwe ine pano namuona nde panali munamuzindikira sinaziwa kuti ndi Lawrence yoyi kuti nku- kuti nkhope yake isanani isanabwere nde mphwanga wa ineyo nkuti ali mwana wang'ono m'manja itima mutesini ali ali nyumba yake potopo nde adadzayankhula kuti asisi mnyamata uyoyo dzulo kumadzi ndikuchapa anandipeza koma dzova ovaladzo sidzimenedzo iyayi utiyo ndati uyoyi musali kuti uyuyu ndakuti ee oo chabwino koma munthu uyu akakhala munthu atirani atidziwa oo chabwino iye samayankhula iyeyo nthawi yakuti asinayankhule koma angangokusi angangoseke mangomwetulira nde amuna anga ineyo pomwe adadzanyamuka pamoto anakhala paja ine mmene mmene ndimaphika mandasi pamoto iwo amuna anga adanyamuka adamuyang'ana chonchi mwa- mwana iye uja ata- ataona adayamba kumwetuli kumwetulira maso kutukula chonchi kutukula chonchi kumasekerera zolika pansi nkhope yake kumathawitsa nde amuna anga adadzati amwene tabwerani iye uja anangoyenda masitepe awiri cho 1 2 nkuima nkumasekerera Amwene tabwerani. Dzungu lija ndithu iye uja alipa tani paphewa paja. Amuna anga aja adayenda masitepe okwana ngati atatu onse kuti amfike mwana uja. Amuyandikira kuti amugwire adaona ngati kuti muja ndimati teyala taotcha pamapeleka nthunzi ya yakuda kuti amgwire chonchi kuti mwana uja amutani asamfikire. Nde mwana uja iwo aja ada alimbabe mtima koma thupi awo adakhala ngati agwidwa mantha ku kukakaka Pa thupi pa lija. pa pa teyala apa mwati chani? Pa nthawi imene ankanyamuka amuna anga kuti mwana uja anamufira kuti amu- amugwire pajapa nda akumana ndiye kuti amugwire padakha pati pati pangati chifunga china ngati utsi Ngati tayala loti aotcha. eh ngati taya kuti atani aotcha iwo aja ati peuja ati dambokana kugwira mantha acho china ndi chani nde Mulunguso mwiniyo adangowatsogolera nkumuna cha adakha kuti ankupatira mkhosi muja atankupatira utsi uja sojo tani kodi udatha, koma amuna thupi chabe nkuti lokuti chani logwira mantha. Mwana uja adabwera naye kudzafika khale pansi pompaja. Nene nde- nde funso ndinafunsa funso kunena kuti munthu uyu ngwakuti? Inu Nda- amene? Ndinafunsana ine tsopano kuti nthawi imeneyi nkuphika mandasi. Ngwakuti munthu uyu? Ndati i mundifunsabe. O chabwino. Wayi amuna anga aja anangozolika mwana uja wakhala pamwala pompoto pompotopo. Ndiye mwana uja Kodi mwina ankatenga munas- musanapitirize amuna anunso amayendayenda amuna angawo samayendayenda ndimayendayenda ndikunena ndine muzisamba ayi samayendayenda oho amene ndalimba nayo kupemphera samayendakoso mapemphero ama- ama- ama- amayenda koma Oho. kwe- koma so amene, amene munayenda muzisamba ndinu ine kwambiri kwenikweni eh, eh chabwino ndineyo Mhm. nde analino mwana uja atafika amuna anga aja adangozolika ndafunsa bwanji ndakuti ii zimene ndazo- ndazo- ndazo- ndaziona ine ku- ku- ku- ku- ku- kugwala mwanayo Hmm, mm-mm. bwanji ndati wakhanibe chabwino Ineyono ndekha ndinamuuza kuti, Amwene, mmadya mandasi? Mwana uja adandiyankha kuti, Eee. Ooo, chabwino, bwera dzatenge. Adayimirira, dzungu lija adaisiya pansi pompaja. Adacha, adatenga, nda, nda, ine ndinaba ndasi ija kumpatsa mwana uja, adalandira mkono wamanzere. Adabwerera kukakhala pansi. Ndasi ija adaidya mofulumira. Ndinamuuza kuti, Dzatenge ina. Nda, nda, adabweranso. adakhala pansi pompaja Okay, mwina mwina kuti ti- ti- kuti ti- kuti isatalike kwambiri tizikamba step by step. Mm. Ndikufuna choti ndimvese apapa. Wabwera mwanayu, Mm. inuyo mwamuona. Mm. Kuti mufike kuti mwamzindikira kuti ndi mwana wanu. Munamziwa motani? Mwina tidumphe za mandasizi komano kufika point yonena kuti no mwamuzindikira. Mbuyomu mmene timacheza mumakamba kuti ana pakhomopa anakuuzaniponi kuti mwana wanu azabwera. Ana amene akunena kuti awa ndi afiti amatambawo Eh. anakuwuza kuti mwana azabwera. Munamuziwa bwanji?
Mwanayu ndinamdziwa chifukwa kuti nthawi imeneyoyo nkutino ndinadziwa- ndi- ndinadziwa kumapemphero Ata- atabwera nyumba kwangako adatengedwa nkupita nako kwa- kwa mapemphero kuyamba kupempherera So inu mumtenga bwanji kumapemphero munthu simukumudziwa?
chabwino chifukwa nthawi imeneyi ndinkhakasulu kubwereranso mmbuyo nthawi imeneyi atabwera iyeyu ndampatsa mandasi atadya nde yekha adadzayankhula kuti ndikufuna nsima njala ikundiwawa ukufuna nsima e, udya ndikaphika anati e, chabwino mpamene amuna anga ine adadzatuma wilson kuti witi thamanga kunyumba kwa bambo wako kukauza abusa akatani akabwere ndiye mwana uja adathamanga uyu aphika nsima mwana kuthamangadi kukauza ndani abusa aja atabwera abusa aja atenga mchere wawo ndi madzi awo odalitsa Adangoti kufika mwana uja adamuwaza madzi aja nkumwaza mchere pamutu, pamtima apa, pamimba, kuphazi ndi kumbuyo. Ndiye pompaja abusa aja akupemphera. Nkhope ija idabwata ija yokha imakhala ngati kusintha ngati usi uja kucho- kuika- kucho- kucho- kucho- kuchokapo ku- kubwereka iyi pakati ina iyi imabwera ya timatensi unake tima- tima- timamunishiya. Ndiye pompaja Ya, kana- a- amasintha eh, nkhope amasintha nkhope.
Pompaja zomwe mukunenazi nzoti inu munaona ine ndaona chifukwa nthawi imeneyo inali cha mapasiti folo madzulo. Nkhope yoyamba imabwera ngati yapusipusi. Nkhope imene anabwera nayo ndi yapusi yeniyeni. Nkhope ya namba 2 inali yake. Yomalizirayi inali ngati ya msuweni wake. Ndiye. Zimenezo anthu akuona. Zimenezozo panali ineyo, abusawo, amuna anga, Wilisoni, Esime. Tinalipo anthu 5. Azimene apadera anali mphwanga weniweni wa bere lina ndi mkazi mnzanga wina wakenso mmodzi, ngati anthu 7 pamenepopo. Ndiye abusa aja akupemphera. Nde anadzayankhula nao kuti, Abaluwa, ichichi chikhoza kukhala chis- chisomo chanu? Ee, ndi amuna anga ine adadzayankhula nao kuti, Abusa, ineyo ndi chisomo changa chifukwa ichi ndi momwe ndima- ndinampeza mwanayu kunyu- kuseri kwa nyumbako. Nchomwe ndi- ndi- ndi zomwe ndizionera ineyo. Ndiona ngati- ndiona ngati kuti tsupi sala linkapanga ngozi. Chifunga chimenechocho ndi chimodzimodzi ndi pati? ndi chi- cha chiyani chachitikachi ngozi inachitika kumene mayi amamwalira ehe atinso iwonso paja nthawi imene munali- munali nonse ene tonse Mm. themenesa kuti ala- nthawi imene yonse akuti iwowo adaona ziti zimenezo ineyo ndani ndikukhala kuti mwina mwakati chisomo chana cha ine o chabwino ndiye nsima cha- itaphikidwa mwana uja adampatsa adadya atadya mwana uja adayankhula yekha ndikufuna madzi

Ndikufuna ndizipita kumene ndimakhala. Umakhala kuti? Ndimakhala kumseuko. Nde abusa aja anayankhula kuti, Simupita ayi, iwe lero ukhala chani? Mlendo wanga wamva? Owo, chabwino. Adamutenga cha ma past 5 wamene kunyumba kwa abusa. Abusawo, amuna anga inewo, kutsogozana kumapita. Ine mmenemo ndikuphika mandasi. Nde pamene no Naphikaphika mandasi ntamaliza ndati nditsuke chani dishi ndi malichero. Cha ma pasiti nayini mpomweno mwana m'nyumba adadzathawa m'nyumba mwanga mwa ineyo Iyeyi? ayi Wina? winanso mwana amene ndimakhala naye Thokozani adadzathawa bulangete bulangete wasenza kumutu. adamboyitana poti mwanayo ama- ama- ama- mwa- mwanayo ama- Thoko tili naye konkuno. eh, Thoko ndi uyu Mm, payi chabwino. adamboyitana mwana uja agogo ifo mwanayo mwanayo amati agogo eniyo agogo ine eh, bwanji atafa ndiphe ndani akunong'ona akunong'ona eh, atani ndati ayitu ati munthu munthu uja wapa- atenga agogo wamphongo uja ni ng'ombe akunong'ona jesu wayi Ine- ine- ine- ine- ine- eh, Munthu yale mun- mun- munthu yale bwapo uja akuti ni ng'ombe akunong'ona ndati bwanji ne ng'ombeyo ntaiona matani osaibweza ndiye ndiye ndamfunsitsa kuti iweyo ukuti ni ng'ombe ndati "Eh, ni ng'ombe iweyo kuti udziwe ng'ombe kuti chifukwa chani nde akuti ayi munthu ameneyutu amakhala nyumba mwanu akunong'ona kuchipinda koma sakhala yekha ayi amakhala ndi gulu lambirimbiri ee ee ndiye uja pompa ankatani ankaulula ayi maka- amakhala mwa anthu auja auja auje oo chabwino Ndiye ineyo ndinamfunsa funso lina kuti, Tsono iweyono munthu uyu ukuona kuti ndi ng'ombe, zatheka bwanji kuti abwere kuno kunyumba kwanga kuno? Ndati, Ayi, kubwera kunokotu n'kuona kuti amupatsa dzungu kuti dzungu adzafe nalo kuno, koma munthuyu amalowa m'chi, mung'ombemo. Oo, chabwino, moti ameneyu ndi mwana wang, wa ine? Ndati, Ee, ndi mwana wanu, uja ndimati kuti masiku ambuyomu chifukwa mwana ankati kuti masiku ambuyo ama, amabwera ndi usiku, amadzagona m'nyumba mwangamo, Mwanayu. mwanayu ameneyu. amabwera akulu usiku kumadza kumadza kumadza mtula chifukwa ati kumene kumene kumene kwaoko amavuta ndikufuna mayi anga ndikufuna ndikufuna ndikufuna makolo anga ndiye kwaoko anthuwo amasowa mtendere ndiye amadzampe amadzampereka usiku nadzamtenga Amayankha choncho zimenezo ndi uyu. amayankho ama- amayankho thokozaniyo eh eh chabwino ino usiku omwewo ndidasiya matishi aja namtenga yemweyu thokozaniyo kumka naye kuja kwapita mwana uja lolesi uja ndabale kuja ndikafika mene kuja anthu mutandipezera mwana uyu bwanji

Nde mwana ata- ata- ana- ata- atabwera kunyumba kwangayo nde abusa kumene aja mazila atero ndapita abusa kuja ana uyo anapemphepempherera ndanauza kuti "Ah, basi amai inu tanini pitani ndanyamukabe kupita kuti kunyumba ndapita kunyumba cha mafolokoloko mpamene ineno ndota ndipangeza pagonjani zangani ndapitabe kuti kunyumba ku- kwa abusa kuja ukapeza ndata mandasi wanu ngoti mupatsa wana akagulitse kumsika inuyo mubwere kuti kwanga kuno nde ndafunsa bwanji ndata Ichi chinthu chikhoza kukhala chisomo chani uyu mwana wanu ee ne dobolo mwana uja kadabwera kali kakang'ono komabe pomagonapo msinkhu watani kodi wakula ndiye ndinkafunsa kuti tso munthu uyu khanga kuti wakula bwanji ndati mmetu wanu zimenezo za tuziona ee chabwino mwanayu munthu uja amakula ndithu mwa maseconds so anabwera ali kakafupi ee kakafupi kang'onong'ono koma amakula ee amakula ano kumakula tifuna tipite tikapume timwere madzi Chabwino. Mwana amene mwamsunga mwana wa m'bale wanu amakutchani agogoyo Mm. akuti ufiti anaphunzira liti?
Ameneyuyu ufitiwo. Kapena kuti inuyo mukamamsunga kuyamba kumuona kuti akupanga zodabwisa zinayamba bwanji? Ineyo kuti ndidziwe kuti mwanayu ndi mthakati ndinadziwa ku mapemphero palibe chomwe ndinkachidziwa koma nditakhala kuti ndita- nditanyamuka kunka ku mapemphero nthawi imene ndimakhala ku Blantyre ndiyemwe apulofita ena ake pamene anamva kuti mwana amene amakhala naye m'nyumba ndi chilombo mubwere naye ndiye nditayamba ku- kumtenga mwana uja kunka naye ku mapemphero kuja pamene ndinayamba kudziwa chinsinsi chonse chomwe mwanayu chima- amatani kodi mmene amachita asanabwere lonse lonse mmene asanabwereyi amachita zotani m'nyumba mokudabwitsani mwati amakuwa zina zomwe amachita nchani mwanayu nditayamba ndi mapemphero usiku amakhala ma- kumakhala akuthawa m'nyumba muja pena kumalira Pena mwina angochoka m'nyumba muja kuthawa panja bwanji ndikuthawa akunong'ona ndiye ine nkamfusa bwanji ayi akunong'ona amanditenga kuti ndizikatani ndzikatamba ndiye poti pena iye mwana amayankha momveka bwino kuti ineyo ufiti ndatopa nawo kodi ineyo yamba agogo ndiye nkadzakula ndidzakwatira ndiye izi zima zimakhala zomvetsa chisoni poti pamene alipo iye ndi mwana mwina ufiti anamphunzitsa iye mwina asanabadwe kaya atabadwa kaya sindingathe kudziwa Tikucheza pafoni, munanenapo kuti uyuyu Ku ufitiko si mwana Eh. ndi woyembekezera. Mm. Zoona? Eh ndi zoti phomula kama teye kuti ngwa mkulu. Amara Mm. amara akakhala kuti ku- ku- anyamuka kupita kumene kumidimako. Mm. Amati amakhala wamkulu. Moti pamene alipo ali ndi banja kumeneko. Moti ali koso ngolo kuti iye ngoyembekezera ngati ayi azoti adachira akufurukozera kuti ayi ndi ndi mwana kapena ayi. Ndi choncho. Komano iye munaka amapanga zinthu zimene ati iye ndicho amakhala wamkulu ndithu. Moti sa- moti akuti ali ali ndi bala. yomwe anthu kumeneko amasangalala nayo eh.
ndimati ndikupumiseni pang'ono kuli nkhani kumapeto ku zoti tikambe tifika mpaka ku DNA eti? Eh, tifika kunakachitika DNA test ku Lilongwe eh, inachitika yoyamba yoyamba eh. so tifike kumeneko koma ndimaganiza kuti ndicheze ndi mwanayu Ah, ndichezenso ndi anyamata awiri kumapeto ndimalize ndi